o kɔfɛ nin y'a balimacɛ ye ustaz toyir sawadogo burkina faso bobo julaso an sigilen bɛ kin min na o ye wɛzɛnvili ye alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala baraka la bi sɔgɔmada an kɛlen bɛ ka baro min labɛn o de ye an ka tɛmu b'a fɛ ka kuma laya kan saga min n'a bɛ faga seliba ra nan ni wagati nin sera bɛɛ ka haminako ani bɛɛ ka jɔrɔnako o ye sagako ye saga in bɛ faga mun de kama saga in yɛrɛ fagali ala y'a ɲɛɲini kun juman le kama hikima juman le b'a kɔnɔ nafa juman yɛrɛ le bɛ saga yɛrɛ fagali la yala sogoko lo wa walima joliko lo ni ala sɔnna an bɛna dakurunya fitinin fɔ ale kɔnɔ yanni ka se wagati ma alihamudulila saga fagali tɛ dɔwɛrɛ komi a bɛɛ b'a kalama cogo min na nabila ibrahim alayhi salatu wasalam ala ka jɔnba don ala ka nɛrɛ ɲuman don ala yɛrɛ ko a ma ko kalilula ale teri don ala de ye ibrahima lajarabi k'a ka tɛsi k'a ra n'i y'a mɛn ko tɛsi ka mɔgɔ sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ nin b'a ra walima nin t'a ra ala de ye ala saranya tɛsi kɛ ni nabi ibrahima ye a b'a fɛ ka nabila ibrahima ka ala dɔn a n'a ka limaniya ani ale ni ibrahima ka kanu cɛ ala yɛrɛ b'a fɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na ibrahima fɛ donc o tɛsi baara kɔnɔ de ala y'a filɛ den min ka di nabila ibrahima ye n'a y'a kanu kosɛbɛ a dusukun lo a ni lo sabu nabi ibrahima ka denko kun nana ka na gɛlɛya ala ka n'a sɔn den na donc o den kanu n'a bonya fɛ ala ye siko da nabi ibrahima na k'a fɔ nabila ibrahim alayhi salatu wasalam ko a den min b'a bolo ni ismaila ye kurana b'a lakari cogo min na tuma min na n'a sera balikuya ma tuma min na n'a sera ɲuman ni kojugu dɔnni ka bɔ ɲɔgɔn ma tuma min na ni den sera tasuma ni ji dɔnni ka bɔ ɲɔgɔn ma ala y'a ɲini nabi ibrahima fɛ ko a ka den faga k'a di ale alahu taala ma n badenw o jarabi kɔnɔ nabila ibrahim alayisalaam a wulila siko ra nabi ibrahim ma dɔ wɛrɛ kɛ a y'a den wele k'a sigi n'o ismaila ye komi kurana b'a fɔ n ye cogo min na kala ya bunaya ini ara fil manami anni asibahuka ibrahim ko a den ma ko n den a ne kɔni dara k'a ye ala y'a yira n la k'a fɔ ko i faga dɛ suratul safat aya kɛmɛ ni fila ala y'a ɲini fɛ ko n k'i kan tigɛ ale alahu taala ye n den a ko ko filɛ nin ye dɛ a y'a da kan tuguni a ko fanzuru maza tara kala ya abati ifal ma tuamaru satajiduni insha allah mina sabirin den ko baba a ko ala y'i bila min na i k'a kɛ baba kana siga fiyewu i bɛna ne ismaila sɔrɔ sabaribagaw dɔ ye maa mun sabarilen bɛ ka ko kɛ ala y'a bila min na ka ko to ala taara i bɛna ne sɔrɔ olu mɔgɔ dɔ ye alahu akubar nin yɔrɔ de la nabi ibrahima y'a dɔn alayhi salatu wasalam ko ale ye ala wele ko ala k'a sɔn den ɲuman na ibrahima ka denko nana ka na gɛlɛya a ye ala wele ko ala k'a sɔn den ɲɛnama na a ma fɔ ko den wa ala b'a ɲini anw fɛ n'an bɛ ala deli an ka denko hamu na an kana ɲuman kɔ an kana ɲina ɲuman kɔ n'i ɲina ɲuman kɔ n'ala y'i sɔn den na den dɔ bɛna i tɔɔrɔ fo denko nege bɛ bɔ i la ibrahima ko ala n sɔn den na min ye den ɲuman ye nabi ibrahima ko ale y'a dɔn waati de k'a ka dugawu jaabira tuma min na den ko a fakɛ ma baba ala y'i bila baara min na i k'a kɛ a ka ca la i bɛna ne sɔrɔ sabaribagaw dɔ ye minnu sabarilen bɛ ala ka kitiw ma minnu sabarilen bɛ ala ka latigɛw ma minnu sabarilen bɛ ala ka jarabiw ma baba i bɛna ne sɔrɔ o cɛw dɔ ye fɛn kɛ ala y'i bila min na alahu akubar nabila ibrahim alayhisalaam o tumana a ye den labɛn ka taa ni den ye kantigɛli yɔrɔ la komi an t'a fɛ kuma ka janya kisa caman bɛ nin yɔrɔnin in na ibrahima ni ismaila taamatɔ a kantigɛ muru b'a bolo a ko baba muru min b'i bolo i k'a di n ma n k'a minɛ n kana na kɛ dangaden ye ka bangebaga hakɛ ka gɛlɛn e ni ne bɛ taama muru b'i bolo fo ne yɛrɛ de ka muru minɛ an bɛ taama n'o tɛ ni e ye muru minɛ ne bɛ e kɔ bolo lakolon n bɛ kɛ dangaden ye den y'a yɛrɛ kantigɛ muru minɛ n'a bɛ tugu nabi ibrahima kɔ alayhi salatu wasalam tuma min na a taara se ni den ye sa ni labɛnw sabatira k'a fɔ ko den bɛna kantigɛ ko kurana b'a fɔ an ye cogo min na falama asilama watallahu lilijabin wa nadaynahu an ya ibrahim kad sadakta ruya inna kazalika najzil muhsinin muhasinin i y'a faamu tuma min na den yɛrɛ jɛnna ni baara ye nabi ibrahima y'i den la n'o ye ismaila ye ka labɛn sisan n'a bɛna den yɛrɛ kantigɛ ala ko o yɔrɔ la sa an ye welekan da ibrahima ma k'a fɔ ibrahima cɛn na i y'an ka siko cɛntigiya an y'i bila min na i y'a kɛ nka ibrahima maa ɲumanw n'an ye mɔgɔ ala jɔnw n'an y'o jarabi n'o sɔnna an ka jarabi la an t'o sara foyi la fo n'a kɛra ɲuman ye den kantigɛtɔ kisatigiw bɛ k'a lakali cogo min na ibrahima ye den kantigɛ muru y'a kan fɔlɔ muru ma don den na filanan muru ma don sabanan ibrahima taara muru daja fara kan muru daja kojugu fara cira fo naani ye a nabi ibrahima kumana ni muru ye a ko muru ala y'i bila min na e ne ye ne k'i ka sogo kantigɛ ma se n'o ye adamaden farikolo ye a kɛra cogo di u taara se ka taa fara ci fo yɔrɔ naani muru ko nabi ibrahima ma ele ko ne k'a kɛ ala ko ne kan'a kɛ a fila n bi jɔn ta kɛ n bi ala ta de kɛ a k'o de y'a kɛ n ma se ka den kantigɛ ibrahima segira ka na ni baraka ni nabiɲumanya baraka ni walijuya baraka ni alasiranya baraka ni limaniya nɔɔrɔ ye n'a bɛna den in kantigɛ ni fanga ye sisan puruke muru yɛrɛ ka sɔn kantigɛli la o yɔrɔ la sa ala ko ale sɔnna sisan ka den in kunmabɔ wa fadayinahu bizibihin azimin ala ko an sɔnna sa an sɔnna ka den kunmabɔ ni kantigɛli fɛn ye min ka bon n'o de kɛra saga ye an badenw donc kisa in bɛɛ kɔnɔ an bɛ mun de sɔrɔ ala b'a fɔra ibrahima filɛ i k'i bɛ ne ala fɛ n'i bila ko ra i k'a kɛ n b'a filɛ i bɛ sɔn k'a kɛ ne ala ye wa donc ko in yɛrɛ dabɔ kun bɛɛ filɛ nin ye ala sɔnna ka na ismaila ta paseke yan'a bɛ den kantigɛ den ko baba n bɛ fɛ i ka fini dɔ kɛ k'i ɲɛ tugu n'a ye ne kantigɛtɔ i kana to ka ne eh, lajɛ ne lajɛtɔ ne bɛ firifiri min kɛ saya ka dimi fɛ ani joli min bɔ ne fɛ ni ta ka dimi fɛ ni i ne kanu ka tɛmɛ ala kan baba ala bɛna ni i jalaki donc fini dɔ kɛ k'i ɲɛ sutura k'i satigi dɔw ka lakali la komi a lakali cogo ka ca wala dɔw ka lakali la an bɛ kɛ k'o de fɔ donc o yɔrɔ la sa k'a ye fini kɛ k'a ɲɛ sutura n'a ye dɔn den kantigɛtɔ tuma tuma min na mɛlɛkɛ jibiriw nana ni saga ye a ye saga ta ka bɔ yen ka den bila ibrahima ɲɛfɛ ibrahima bɛ kɛ ka saga kantigɛ saga kantigɛla bɛɛ ka ɲi ka hami ni min ye ka ɲi ka jɔrɔ ni min ye min bɛ mɔgɔ ka saga kɛ laya ye i bolo nin yɔrɔnin in don fɔlɔ ye jarabi ye mɔgɔ jarabi lara ibrahima kan o ma la ne ni e kan mɛ niyatu min na nabi ibrahima y'a kɛ o wagati in kɔnɔ o o niyatu in de ye wajibi ye an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛna layiya faga n'o ma sɔrɔ dɔrɔn awɔ i kɔni ye sogo de faga i yɛrɛ ye i ma layiya sɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye nabi ibrahima kɛtɔ ka ismaila kantigɛ a t'a kantigɛra k'a fɔ ko n den don eh, ko, sa, eh, ko saga don a b'a kantigɛra ko n bɛ n den de kantigɛra nin de b'a dusukun na n bɛ n den de kantigɛra ala ye alahu akubar donc badenw an dun ka saga faga bi an k'a lajɛ dɛ min b'a ta kantigɛ k'a sɔrɔ dusukun yɛrɛ la ala n'i tun ye den de di ne ma n b'a kantigɛ i ye komi ibrahima ye a den kantigɛ cogo min na e ala y'a falen saga ra ala ne fana labɛnlen don ten min dusukun na n'o bɛ sɔrɔ bi an ka bi laya fagalaw la a y'a lajɛ dɛ a man ca dɛ e, saga yɛrɛ lɔnnen du tigi yɛrɛ ko nin saga a ko a tulu ka ca dɛ a ko selen kɔni ala sɔnna an bɛ ko ra bi depi o yɔrɔ de b'a dɔn k'a fɔ ko an ŋaniya kɔni tɛ dɔwɛrɛ an ɲɛ b'a la dɔrɔn sogo la an kan ka dumuni kɛ fɛti don fɛti min don ala siranya fɛti don fɛti don fɛti min don hinɛ fɛti don makari fɛti don tasi fɛti don yɛrɛ dɔn fɛti don filɛ k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ i n'ala yɛrɛ bɛ cogo di ka sɔrɔ k'i ka saga kantigɛ dɔ lo karila den kɔ k'a b'a di ala ma mɛ ala ma den kantigɛ bila e kan la ala ma aya foyi jigi k'a fɔ e kan kɛ k'i den kantigɛ mɛ ala ko e ma i den min n y'a d'i ma a lamɔ ka ɲɛ n ye den d'i ma lo min na a ni mɛsi ma na n ye den d'i ma don min na a ni porodi ma na mɛ e ye ala janfa ka i den kɛra porodimɔla ye i ma kuma a b'i ka mara kɔnɔ i den kɛra mɛsi donbaga ye i ma kuma a b'i ka mara kɔnɔ i dencɛ o tumana o cɛ don nka a bɛ kɛ ka muso masiri kɛ a ye tulolanɛgɛw don ka dɔw don a nun na awa ka kungolow kɛ e, e, labɛnko jugu ye min ye diɲɛdenya ka labɛnw ye ka kurusiw jigi ka lebu bɛɛ bila kɛnɛ ma e den de ye nin ye mɛ ala ko e k'a lamɔ ka ɲɛ lamɔko ɲuman na e ma se ka nin si kɛ nin bɛɛ bɛ e ka to dun a bɛ da e ka du kɔnɔ a bɛ e ka ji min a bɛ e ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a man kɛnɛ e de b'a filakɛ ala ye nin de ɲini e fɛ e ma se ka nin kɛ fiyewu nka e ko e bɛ ibrahima ladegela ibrahima min ala ko a ma ko i den ninnu ma ne ala ye n'i bɛ ne ala fɛ ibrahima karila a den dilen kɔ den saga kantigɛ to a dusukun na den eh, saga tɛ dɛ a dusukun na a den don ala sɔrɔla sisan ka den in ta ka bɔ yen jibirili den ta ka bɔ yen ka saga bila saga kantigɛra donc an b'o suna de ladegela donc a b'a yira e la k'a fɔ e min kɛtɔ filɛ ne bɛ tɛna geren ka saga ko ra ani a bɛna saga ɛɛ saga hami saga wariko la ani bɛ laya saga ko ra i ka ɲi ka fɛn fɔlɔ min tɛsite i yɛrɛ la fɔlɔ a filɛ ala ye ne ibrahima jarabila jarabi dɔrɔn n'o ye den faga ye ne ta tɛ den faga ye ne jarabila min na o de ye ala ko n ka n ka du ni n ka denw minɛ ka ɲɛ o hɛrɛ min bɛ tila ka boli ne yɛrɛ kan ne ka du cogo di n ka denbaya bɛ cogo di nin le bɛ dilan e fɛ fɔlɔ o dilannen e fɛ saga sɔrɔlen sisan i bɛ tila k'a yira ala la tugun ala n kɛtɔ filɛ ka saga kantigɛ n'a sɔrɔla hali n'i kun ko an k'an den di e ala ma ala ne labɛnnen don awa n den filɛ nin n b'a kantigɛ e ye ko n bɛ saga kantigɛla cogo min na ni nin ma sɔrɔ e dusukun na dɔrɔn i ka laya saga tɛ laya ye jabar ee bado mɔgɔw tonna ko kan nka ko kisɛma a n'a kɔnɔna ko an y'a bila hakili ɲuman ala k'a d'an ma mɛ n'o donba in sera an bɛ tila k'a yira ala yɛrɛ de la fɔlɔ ko ibrahima min ye saga kantigɛ ala ye dɛ a tun b'a fɛ ka den faga ala ye ibrahima m'a yɛrɛ de dɔn aa an b'o de yira o ibrahima m'a yɛrɛ de dɔn o y'a an b'o de yira an ka an ka ko kɛ cogo la fɛti don an denw bɛ mɛsiw de don dutigiw muso bɛ taa sigi mɔgɔw ka du kɔnɔ ka taa jabiw la ka si kɛnɛma ka mɛsiw don denmuso bɛ tunu k'an bɛ taa kun dan an bɛ taa mɛsiw don an bɛ taa jabiw la a dɔw porofita kɔnɔ ka jɛnɛya kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ deba bɛn ma tan sɔrɔ ka bɔ ka se ka taa ɲamɔgɔya kɛ nka fɛti ma surun na n bɛ bɔ ka taa n ka labɛn kɛ fakuma bɛ sira min di o to porofita ka taa jɛnɛya kɛ selilon tuguni an denw bɛ tila ka labɛn tuguni ni mɛsiw ye ani labɛnko jugu ye ani fini kalanko jugu ye minisipuw ka faniw kalan ka fantiw bɔ a la ani makiyasi cɛjugu an denw bɛ labɛn ka bɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye k'a yira ibrahima na ko ibrahima ale kun ma ale kun ma k'a den fɛ a m'a yɛrɛ de dɔn a ma k'a den fɛ ala kun bɛ fɛ ibrahima bila min na ibrahima kun man kan ka sɔn paseke an ta tɛ den faga ye an ta ala ko an k'an den sutura n'an muso an ko ala an b'an den n'an muso bɔ ka bila kɛnɛ kan hali n'a ma diya e ye ɛseke ni den faga kun fɔra ni e ye an bɛna se k'o kɛ jabaar o la ibun abasi b'a fɔ a ko ibun abasi ko a ko ni alahu taala kun ma ibrahima kun ka bɔ ni saga ye k'o tuma na ko ni den in de kun kantigɛla seliba o seliba fana den kantigɛ le bɛ ni sini ye seli ye i b'i denkɛ wele i den min ko ka di e min ka ko man ɲi tɛ dɛ denkɛ fantan tɛ dɛ waritigi nin min bɛ kuran sara min bɛ ji sara min bɛ na ni malo ye min b'i bila ka taa maka i den waritigi min b'i ni kan i kun b'o de wele k'a fɔ a ye ko n den sini min y'i faga laya ye ne ma la a ra sini bɛna e n'a sɔrɔ dugu kelen na dɛ n'ala ma fara i kan cɛkɔrɔba den kantigɛtɔ e yɛrɛ de bɛ kantigɛ an b'ala fo ka ala barika la ala min ye jarabi in falen ka kɛ nɛɛma ye ka da an ma alihamudulila kuma taga surunya fɛ ani wagati yɛrɛ ka surunya fɛ ibrahima ye nin baara in de kɛ a bɛ ɲini anw fɛ saga kantigɛtɔ nin de bɛ sɔrɔ an dusukun na ala ka tɛsi kɔfɛ a ko de a ko innahu min ibadina almuminin a ko ibrahima kana siga fiyewu an ka jɔn don mun limana ala ma mun dalen bɛ ala ibrahima jaten b'o cɛw cɛ ma hakili ɲuman ala ka d'an ma wagati cogo kama an bɛ taa saga in yɛrɛ min kantigɛla anasi bun malik bɛ kan k'a lakali an ye ko ibrahima ye saga min ni ala ye tamasere min d'a ma ko a da kun finen don saga in saga nin kun gɛlen don saga gɛman don nka a da finen don awa a ɲakili gɛrɛ ninnu finman b'o la komi n'a ye kale la o tuma a sen dugumala kɔrɔna kelen kelen bɛɛ finya kɛn bɛ k'a bɛɛ kori kori nka wajibi tɛ kɛ e k'o kulɛri yala nka n'e bɛna saga yala a ka kɛ saga ye min dafalen don bana t'a ra a ka kɛnɛ a gɔ ma kari awa a ɲakili yɛrɛ fana fiɲɛlen tɛ a la gɛlɛman dɔ ye jumɛn ye saga min n'i b'a san a ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen haramu t'a ra kana fɔ bɛna yurugu yurugu ka afɛriw kɛ fanga ra ka buma ka saga yala fanga ra ka saga san ŋana malo paseke a bɔra ala ko ra nka an fana ka fagali kɛ ŋana malo ni dɔ namaraya ni galontigɛya n'i y'o kɛ dɔrɔn i baara gansan kɛ paseke ko ni ye rasulu ko nin ju yɛrɛ ye k'i ka ala siranya de filɛ mais ala siranya bɛ kan k'a tɛsite ni ko min ye e y'o de ta ka tila ka na kɛ haramu ye ka ala kunbɛn n'a ye o bɛ kɛ ko ye nafa sɔrɔ min na hakili ɲuman ala tala ka d'an ma awa eh, bɛgɛn fana na ni ba lo n'a ye san kelen sɔrɔ a bɛ laaya ɲɛ ni ɲɔgɔmɛ lo san duuru a bɛ laaya ɲɛ ni misi lo san fila a bɛ a bɛ laaya ɲɛ ni saga lo o tuma kalo wɔɔrɔ o tuma na a bɛ laaya ɲɛ awa o laaya sogo nin fana n'i y'a a imamu ta fagalen kɔ aw sɔrɔ k'a ka fagali kɛ selikɛnɛ banlen kɔ imamu y'a ta kantigɛ aw bɛ sɔrɔ ka kantigɛli kɛ n'a ye kantigɛli fana kɛ a dumuni fana o tuma dɔ bɛ di balimaw ma dɔ bɛ di sigiɲɔgɔn ma dɔ bɛ dumu lu kɔnɔ hali i ka voisin bɛ ni silamɛ dɔ bɛ d'a ma an b'a ye tuma dɔ dɔw b'a fɔ ko laya saga tɛ di kafiri ma laya saga tɛ di kerecɛn ma a donna a bɔra yan dɔ yɛrɛ bɛ saga san fila ko nin silamɛ ta ye nin mɔgɔ mun tɛ seli ta ye nin i yɛrɛ ka ɲi ka di mɔgɔ ma o ye sigiɲɔgɔn mun yɛrɛ tɛ silamɛ ye dɛ i ka tant que n'o kɔni t'a fili ka ban i ka dɔ d'olu ma olu yɛrɛ k'a dun k'a lɔn ko nin ye silamɛw ka fête ye ka kanu sabati o tuma na an ni ɲɔgɔn cɛ hakili ɲuman alahu taala ka d'an ma wagati cogoya kama nka an bɛ taa jɔ yan don nataw ni ala sɔnna an da bɛ se a ma an b'an ka foli laban ka ɲɛsin serifila vingt-quatre n'o ye nurudin ka o tuma o ka gurupu labɛnnen ye k'a fɔ ka barakala kɛse min b'o la ala ka dɔ fara kan ka serifila vingt-quatre mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye a sanbe sanbe alahu taala ka san wɛrɛ yira an na labanko ɲuman ala ka d'an ma an ka hamina ko dogo n'a bange ala k'a dilan salamu aleykum warahamatulayi ta ala wa barakatuhu akukum tahiri sawadogo burkina faso bobo julaso